Ukakwatiwa ndi mnyamata wocheperako ku zaka ndi iweyo, chimachitika ndi chiyani? Video iyi tikuyipanga chifukwa chonena kuti tinapanganso video ina imene tinanena mwamuna akatenganso mkazi wocheperako ku zaka ndi iye kuti chimachitika ndi chiyani. So palibe vuto lina lililonse mkazi akakhala kuti ndi wokulirapo kukwatiwa ndi mnyamata wocheperako ku zaka. And imathokhala difference, ena imathokhala 10 years or even more. ndiye palibe vuto lina lililonse komano mukazindikira chimene chimachitika muzaona kuti life experience yanu marriage experience yanu izakhala yosangalasa kwambiri chinthu number one chimene mukuyenera muchidziwe different life stages mukuyenera mudziwe kunena kuti anthu inuyo pamenepopo ndiye kuti muku- muli mumastage osiyana wina ndiokulirapo wadutsa zambiri zochitika wina ndiocheperako wadutsa zochitika zocheperako ndiye mukadziwa zimenezi Pa nthawi ngati imeneyiyi chomwe chimachitika nchoti mwamunayo mumumvetsetse amakhala kuti akupanga learn ma responsibilities sinanga akukula ndiye akuphunzira no udindo kuti kodi ndi chiyani chimene iyeyo akuyenera achite komanso nthawi imeneyiyi mwamunayo chifukwa ndi ocheperako ku zaka ndi inuyo imakhala ndi nthawi imene akupanga career and identity development akuzindikira zoti zimuthandizire pa moyo wake olo banja lake komanso identity yake, kuzizindikira kuti kodi ndingathe kuziimira pandekha eti, ndine ndani, udindo wanga ndi otani, komanso emotional growth, akukhwima mu nzeru zake. So inuyo ngati muli mzimayi okulirapo mu zaka, mukuyenera mumumvesese mwamuna wanu kuti pa nthawi iyi akupanga undergo zinthu ngati zimenezizi, nde akamadutsa mu nyengo imeneyi pamachitika ma conflicts otani. pamakhala ma conflicts angapo ndithu nthawi zambiri umatha umaziona ngati kuti mkaziwe umamuona mwamuna uja kuti sali stable ah uyutu zochitika zake ndiye ndi zachimwanamwanabe eti uyutu ndi osakhwima mmaganizo eti ndiye mwamuna zimamuchitikira ndi chiyani iye uja amaziona ngati kuti mwina make akufulumizisidwa eti a- a- akulandira pressure and ali rushed into doing some other things zimene zili zokhwimirapo or ziganizo zokhwima m'banja muja cha namba 2 chimakhala chiyani natural leadership from her since mzimayiyu ndi wokulirapo eti ndiye amakhala kuti iyeyo ali ndi experience yochulukirapo kumposa mwamuna wakumana ndi zambiri waona zambiri waphunzira zambiri ndiye responsibility kapena kuti experience yake ijayo amayiyika pa mwamuna uja kuyamba kumpanga guide so what to expect expect during this time mkazi amamulangiza mwamuna komanso kumampanga direct pa zinthu zochitika zambiri ndiye she manages emotional or practical matters amakhala akumpanga manage mankhani zokhwima maganizo ziganizo zimenezi zolimbirako and practical matters and during this time pamakhala ndithu ma conflicts and ma conflicts ake amakhala onena kuti mwa- mwamuna uja amayamba kuona ngati kuti akutreatedwa ngati kamwana komanso mkazi amayaona ngati kuti um, i think she, she may feel tired eh, of always leading kuti ah, ineyo mwamuna amene ndizingomulamula ndine zochita or ndizimuuza ndine zochita izi zayamba kundibowa or zayamba kundikwana ndatopa nazo komanso chinthu cha namba 3 pressure on his masculinity mwamuna amayamba kufeela kuti eh, ubambo wanga ujatu ndiye ukulandira pressure ndiye since tikukhala mu dziko limene society nthawi zambiri uh, malingana ndi culture yathu kuno ku africa komanso mwina macontinents ena society imapanga expect mwamuna kuti ndi amene akuyenera azitsogolera komanso ndi amene akuyenera azipanga provide m'banja muja so during this situation what to expect chimene chimachitika nchonena kuti mwamuna uja he tries to prove himself kuti aoneke kuti ndine mwamuna right so you argue ndi mkazi wako usamandione ngatitu ndine wachichepere hey, i can provide ndinetu mwamuna hey, sine mwana ndi zina zambiri komanso chimene chimachitika nchonena kuti uh, he may overwork or withdraw Since akuona kuti anthu akuyembekezera zambiri kuchokera kwa iye uja amapanga overwork, amagwira ntchito kwambiri and akatopa kwambiri he withdraws and during this time pamakhala ma conflicts otani he feels inadequate or insecure. Mwamuna amaona kuti eh, I think tu ineyo sine okwanira komanso ka insecurity kaja kamapanga kick in. So chimamuchitikira mzimayi ndi chiyani during this time? She may lose respect if he struggles. Akamuona kuti mwamuna wake uja akupanga struggle or akukanika kuyendetsa zinthu zina zake amasiya kumutani kumulemekeza. chinthu cha number 4 insecurities on both sides mbali zonse ziwiri sinanga pali age difference ndiye imapanga create eti ma silent fears kuyamba kuopa zinthu zosadziwika so chimachitika nchiyani nthawi ngati imeneyi chimene chimafunikira ndi assurance from both sides mwamuna amamuona kuti poti mkaziyu ndi wokulirapo kuposa ndi ine mwina aziyenda ndi anzake okulirapo kuposa ine komanso mkazi mwamuna wocheperapo ah, mwina mwamuna ndi wocheperapo aziyenda azisaka tiatsikana tiazinzake so pamakhala ma insecurities kuchitirana nsanje kuyang'anirana mmafoni eh, kukaikirana ndithu and ma conflicts amene amachitika during this time she fears younger women mmene ndanenera komanso he fears being compared and disrespected mwamuna uja amaona kuti hey, mwina eti mkazi uyu azindipanga compare ndi azimuna ena komanso mwina sazindilemekeza chinthu cha number 5 energy and lifestyle differences nthawi ngati iyi tidziwe kunena kuti wina wake ali ndi energy yambiri komanso lifestyle yake ili so high kumposa munthu wina wake so mwamuna since ndi wachichepere amakhala akufuna activity zochitika pomwe mzimayi samafuna zogulugucha ngati zimenezi amangofuna stability so during this time what to expect lifestyle adjustments chimene chimafunikira kuchita pa nthawi iyi ndikungopanga adjust lifestyle kuti ipange suit wina aliyense and during this phase chimachitika nchani ma conflicts ma conflicts amene amakhalapo he feels restricted mwamuna uja amaona ngati kuti akumpanga restrict akundiletsa kuti ndisamakaonere mpira usiku eh akundiletsa ma out ndi zina zambiri so mkazi uja she feels exhausted overwhelmed ndi khalidwe limene lili amatopa nalo and amakhala so overwhelmed. Komanso chinthu cha number 6 chomwe chimachitika kwa mkazi wokulirapo akakwatiwa ndi mwamuna amene ali ocheperako ku zaka ndi iye, communication gaps, pakati pa anthu awiri amenewa malumikizanidwe awo pamakhala ndithu gapu. Sinanga maturity levels ija eti imapanga affect expression. Wina ndi okhwimirapo mu zochita, mu nzeru ndiye zimapanga limit or zimapanga affect how you guys express to each other. So what to expect during this time learning each other's communication styles, pangofunika kuphunzirana kuti kodi mzangayu amamva ndikamampangira motani basi ndi kuti you get rid of communication gap problem yomwe ingathe kupanga arise and during this time pamakhala ndithu ma conflicts mwamuna uja amayamba kupanga avoid ma talks kuti mukambirane za siliyasi amayamba kuzipanga avoid sinanga amaona ngati kuti mkazi uja amangondichulukira nzeru amwene and at the same time mkazi feels unheard or unappreciated kuti mwamuna uyutu ndiye samandimvera komanso samanditani samandithokoza that's the conflict yomwe imakhalapo komanso chinthu cha number 7 financial and emotional imbalance she may be more established Mkazi atha kukhala zoti ali established kale and mabanja oterewa amatha kupezeka zoti mwina mkazi ali kale pa chintchito chabwino and then mwamuna sakugwira ntchito yabwino so what to expect chimene chimachitika chimangofunikira kuchita nthawi iyi ndikupangana support komanso guidance and ma conflicts amene apanga arise during this time amakhala onena kuti he feels dependent mwamuna zimayamba kumubora ine ndiye ndingodalira mkazi uyu kuti azindipangira china chilichonsetu ine sindikufuna ndizitero and mkazi chimamuchitikira nchani she feels overburdened na mzimayi kuti azipanga provide for the home or for the house ama nthawi zambiri amaona ngati ndi burden ah kodi panyumba pano mwamuna ndine eh nde ndizingokudyesani ndine ndi zina zofananapo zimene amatha kuyankhula chinthu cha namba 8 boundary conflicts mzimayi akakhala okulirapo kumposa mwamuna pamakhala ma boundary conflicts nde tikanena kuti ma boundary conflicts the different views on freedom and respect mmene wina amaonerera freedom komanso mmene amaonerera munthu kumlemekeza mnzake aliyense amaziona mosiyana what to expect during this time chomwe chimafunikira ndi kupanga discussion on friends outings and habits kukambirana nkhani za ma friends how you guys hang out with your friends or ma habits anu or ma outings anu kungokambirana ndi kupeza kuti tipange bwanji kuti ichichi chisakhale burden pakati pathu so during this time pamakhala ndithu ma conflicts mumayamba kukangana eti nthawi yeah, you are spending so much time with your friends ma priorities zioneka ngati kuti ineyo sumandipanga ngati priority umapanga prioritize anthu ena komanso ma behaviors chikhalidwe chako sichili bwino taona ukumakalezera ndi azinzako kumanyamuka kumapita kunja ndi azinzako you argue over these things so mamuna amafila controlled ah, mkazi uyunso ndiye akundipanga control kena kalikonse afuna azichita kundiuza ndi iyeyo kochita and at the same time mkazi amafila disrespected and unheard kuti mamuna uyu sakundilemekeza komanso sakundimva zimene ndikumuuza Chinthu cha namba 9 chomwe chimachitika, External pressure and influence. Si nanga mkazi ndi okulirapo, mwamuna ndi ocheperapo. So, society mostly, makamaka ya chi Africa, komanso mwina ma continents ena, amayamba kumujaja, they, they often judge these marriages. Kuti ayi tamuoneni mzimayiyo ndi okulirapo. So whatever is happening there, amaona ngati kuti nde influence ya mkazi. Ah, mkazi uyo akatero ndi amene akuwauza iwo aja zochita. So pamakhala ma negative opinions. and respect ma negative opinions kuti akhalapo m'banja mwanu anthu akukambirani zosakhala bwino so pamakhala ma conflicts friends undermine the relationship azinzako eti a iwe mwamuna amayamba kupanga undermine relationship yako even azinzake amkazi amani inuyo ndi munakwatira ndi mwamuna wang'ono eh, ndi mwakutimwakuti so they start undermining and pakati panu pamayamba kukhala kukayikirana komanso pa resentment imapanga grow eh, kufila kuti "Ah, i think ndinalakwitsa atwine chinthu chomalizira cha number 10 mudziwe amayi kunena kuti mwamunayo akula ndithu he will mature and assert himself akula ndithu and in the process of iyeyo kukula chimene chimachitika ano confidence yake imapanga increase amayamba kukhala ndi ma stronger opinions and during this phase pamakhala ndithu ma conflicts she may struggle to release control si nanga mzimayi amamutsogolera mwamuna all this long so ama amakanikabe kuti asiye kuti ampase mpata mwamuna ano to lead she continues to control the man and zimabweretsa mavuto and he may push back strongly and mwamuna akazindikira zimenezi amapanga push back ayi, usamandilamulire zochita usamandiuze zochita ndakulatu mwakuti uthenga wanga ungakhale otani womalizira mkazi wokulirapo kukwatiwa ndi mwamuna ocheperako kuzaka palibe vuto lina lililonse mukazipanga handle bwinobwino zinthu zimenezizi muona kunena kuti respect ndi yomwe ikuthandizireni kuti banja lanu likhale labwino pakhale patience pakati panu pakhale kukhwima munzeru komanso mmaganizo komanso pakhale flexible leadership chifukwa mukazipanga handle bwinobwino zimenezi mmakhalanso ndi banja labwino kwambiri losiririka kwambiri lomwe limakhala supportive and balanced komano mukakhala kuti simunazipange handle bwinobwino hey pamakhala power struggles and resentment mwina umadziona ngati mwina unapanga chiganizo cholakwika